Su PSI at a presentare una lista a sas eletziones comunales in Nùgoro in beranu. L'at detzisu martis colau in una riunione chin sa segreteria provinciale e citadina in sètia comune chin sos grupos consiliares de Provìncia e Comune de Nùgoro. Lu dat a ischire sa segreteria de su partiu chin unu comunicadu chi ammentat chi in s'addòbiu an faveddau de sa situatzione polìtica in sos bintisete Comunes de sa Provìncia chi an a dèpere botare. In sa riunione est essia a campu sa bolontade de picare parte a sas eletziones chin unu impinnu nobu in sos comunes ube su PSI at achistiu una presèntzia istòrica riconnoschende·si ube est possìbile in listas de centru-sinistra. In su comune de Nùgoro, imbetzes, su PSI s'at a presentare chin una lista sua, chi at a èssere aperta a su contributu de sìngulas pessones o assòtzios chi si reconnoschen in sos balores de su socialismu europeu. In s'addòbiu, si leghet in sa nota, su segretàrio Mario Giannasi at annuntziau chin soddisfatzione su rientru in su grupu socialista de su Comune de Nùgoro de su cussizeri Sergio Chierroni chi fit iscritu in su grupu mistu. Sa nota sutalìneat chi in totu sos interventos b'est istau su pistichinzu pro su ritardu de sas fortzas polìticas de sa maggioràntzia de centru-sinistra afrontande sas chistiones chi pertocan su benidore e s'isvilupu de sas comunidades nostras, prima de totus sa chistione de sa cultura, chin sa fundatzione de s'universidade o sa biblioteca Satta. Su PSI intrat in su mèritu de sa coalitzione de su centru-sinistra chi si diat dèpere presentare a sas eletziones de Nùgoro chi istentat a si costituire. Non b'acatat peruna resone pro custu ritardu, si leghet in sa nota, nen sa dificultade a acatare un'acòrdu isseperande sos dirigentes, nen sas dudas de su sìndicu Bianchi a dare sa disponibilidade sua a si ricandidare, chi diat dèpere pònnere in manos a sa maggioràntzia e non de su partiu suo. E non tocat de pessare, sutalìnean sos socialistas, chi sa maggioràntzia de centru-sinistra facat in presse a definire sos programmas, a currèzere sos irballos e istabilire règulas cumpartias. Sa riunione est acabada chin sa detzisione de afidare a su segretàriu su mandau de tratare chin sas fortzas de centrusinistra pro definire unu programma cumpartiu pro pòdere afrontare sas eletziones de beranu. In custas oras in su centrusinistra e in sa Giunta regionale curren boches de rimpastu in s'esecutivu de Pìgliaru, unu passàgiu polìticu chi si diat dèpere concruire una borta aprovada sa finantziària regionale. A lu pedire unos cantos partios de sa coalitzione de centru-sinistra chin atacos pretzisos a esponentes de sa Giunta regionale che a sos assessores a sa Sanidade Luigi Arru, de s'Indùstria Maria Gràtzia Pes, de su Turismu Francesco Morandi, de sa Cultura Claudia Firino e de su Traballu Virginia Mura. In sas dies coladas b'at àpiu un'atacu de Sardegna Vera e de Sel a s'assessore Arru pro sa chistione de sa pesta suina africana. In sa chistione de su rimpastu, imbetzes, intervenit chin d'una nota istampa Roberto Capelli, deputau de su Centru Democràticu e segretàriu regionale de su partiu, chi a un'ala crìticat cale si siat tentativu de infamare su traballu de sos assessores tècnicos, a s'àtera de difèndere su chi at fatu Francesco Morandi inditau pròpiu dae su Centro Democràtico. Capelli ammentat una paja de provedimentos chi s'assessore at fatu in deche meses de traballu, sa definitzione de su desinnu de leze cuadru pro su turismu regionale, sa proposta de pònnere su contributu regionale pro s'ambiente e su soggiorno a su postu de sa tassa de soggiorno, sa supressione de s'Agentzia Sardegna Promozione, sa riorganizatzione turistica pro mèdiu de sos vetores aèreos, su traballu pro sa presèntzia de sa Sardigna a Expo de Milano. Si chie at sa responsabilidade de guvernu diat chèrrere aprofundire e ampliare s'anàlisi de sas àteras cosas fatas e de sas cosas chi si podent metzorare, integrare, ampliare, su grupu de coalitzione at a ischire onorare chin s'impinnu zustu su mandau a guvernare chi l'at dau in su duamizaebatòrdichi su pòpulu sardu, iscrivet Capelli. Su Centro Democràtico Sardegna at a fàchere sa parte sua traballande totu paris Pro obietivos craros e cumpartios. In sas dies coladas, sun essias boches chi faveddaban de su disimpegnu de Indorama, sa multinatzionale tailandesa, dae sos impiantos de Ottana Polimeri ube at una cuota de su chimbanta pro chentu, mentres s'àtera est in manos de su grupu de Paolo Clivati. Sa noba est istada ismentia dae s'imprendidore brescianu, chi at imbetzes sutalineau sa bolontade de su sòtziu de rilanciare sos impiantos de Ottana isorbende sos problemas de aprovigionamentu de sa matèria prima pro sa produtzione de su pet chi prima picabat dae sos impiantos de s'Eni in Sarroch. Indorama cheret balutare sa possibilidade, paris chin sa Regione, de torrare a aviare sa produtzione de paraxilene pro mèdiu de un'interventu in sos impiantos de s'Eni. In custa manera si diat pòdere riaviare sa produtzione de su pet in Ottana, ube sos impiantos sunu firmos dae un'annu, chin otantotto dipendentes in cassa integratzione e chi dae meses presidian s'istabilimentu. In sa chistione de Ottana Polimeri intervenit Alessandra Zedda, cussizeri regionale de Forza Italia e ex assessore a su bilànciu de sa Giunta Cappellacci. Indorama rilànciat, Sa Giunta Pigliaru depet esser pronta a aprofitare de custa oportunidade e garantire sas conditziones pro su benidore, cumintzende dae sa chistione energètica chi est unu problema comune a totu sas atividades industriales sardas, nat Zedda. S'esecutivu como at sa possibilidade de mustrare sa capacidade sua de varare polìticas chi atirene investimentos èsteros. Su rilànciu de Ottana, sighit Zedda, depet èssere incuadradu in una lògica de sistema chi sa Sardigna de mesu pedit a boche manna a sa polìtica. Forza Italia, concruit Zedda, est pronta a fàghere sa parte sua dae s'opositzione, ma est netzessàriu chi su presidente de sa Regione inditet una lìnia polìtica chi cussideret su dinare promìtiu de su guvernu Renzi pro si cunfrontare chin Indorama, chin sos entes locales, sas impresas e su territòriu intregu. Su cuncertu de sa violinista Anna Tifu e de sa pianista Gloria Campaner at apertu sa 'e sete editziones de Eliseo Musica, sa rassigna musicale promòvia dae s'assòtziu L'Intermezzo, chin sa diretzione artìstica de su mastru Battista Giordano. Cust'annu sa particularidade est sa presèntzia de medas musicistas fèminas chi an a ispassiare su pùblicu nugoresu chin duetos de profilu artu ca mancari sian zòvanas an una formatzione de primore chi lis permitit de interpretare in crae moderna branos de mùsica clàssica pro violinu e pianoforte. Anna Tifu e Gloria Campaner ant presentau a su pùblicu de s'Eliseo unu programma ricu, chin mùsicas de Franck, Ravel, Enescu, Pablo de Sarasate. Unu cuncertu chi at ammajau su pùblicu europeu, propostu pro sa prima borta in Sardigna, chi est istau apretziau dae sos amantiosos nugoresos, oramai abesos a ascurtare artistas de primore, Gràssias fintzas a sas initziativas mandadas a dainnantis dae s'assòtziu L'Intermezzo, mentovamus Cala Gonone Jazz, Anima Nera Mediterranea. Eliseo Musica, a diferèntzia de sos àteros annos, chi at ospitadu medas talentos de sas iscolas citadinas, est unu parcu de prestìgiu, ue s'ant a esibire artistas de fama internatzionale. In su segundu apuntamentu s'at a esibire sa violinista istatunitense Ariel Horowitz chi at a torrare a s'Eliseo a pustis de duos annos, acumpanzada a su pianoforte dae Miles Graber, musicista californianu chi est s'ùnicu òmine de Eliseo Musica duamiza e bindighi. A pustis de una chida torrat a cumintzare su campionadu regionale de Sèrie D de bàschet chi biet impinnada sa Pallacanestro Nùgoro. Acabada s'istajone regulare si torrat a cumintzare chin sa fase a orolozu. Sàpadu sos Sirbones an a zocare chin sa Dinamo Sassari chi at oto puntos in classìfica e est a duos puntos de distàntzia dae sos nugoresos. Sa pallacanestro Nùgoro in sas batòrdighi garas de sa prima fase de su campionadu at balanzadu ses puntos frutu de tres bìnchidas. De sicuru podiat fàcher menzus, ma sa formatzione de s'allenadore Moledda at mustrau de mezorare semper de prus, jocande coddu pro coddu chin rivales prus fortes e chin prus esperièntzia. Como sa fase a orolozu permitit a sos Sirbones de sichire a fàcher crèschere sos zòvanos de sa formatzione, sichinde sa punna de sa sotziedade de sa presidente Gabriella Schintu chi bi tenet meda a su vivaju pro su benidore de s'iscuadra. Sa fase a orolozu est partia in sete garas de andada, sete de torrada, in fines bi sun sos isparègios de promotzione. Sa pallacanestro Nùgoro, biende sa classìfica de partèntzia de custa secunda fase, non podet pessare de balanzare postos in cùcuru de sa classìfica, ma podet diventare una pelea pro sas iscuadras prus fortes de su girone A de Sèrie D, ca de sicuru an a chèrrer mustrare chi balen de prus de su penùltimu postu in classìfica.